okay ị bịa na ekele gị otu i si were slow motion kelee m ọ dị okay achọ m data ọchị ọ kwa ị bịara afọ Good ịta afternoon.
Yes, sir. That one another. ọ kwa ị bịara interview Hey, ọ kwa ị ma na ihe ọ bụla e mere ebe a ga-aba na social media niile m ga-adị iru mewa gị interview Yeah. akwa yi afụgha gị n'ọnụ eruo n'ịsụ ihe English na ị gaghị you cannot swallow English akwa yi afụ akwa eji m igbo asụ ha gị bịa nga ebegara m ya nwa bingo ọ kwa ị bịara nga ebegara m ya Ekwere m ekwe mere m interview. dowe phone na Mee m na na gị interview. ebilere m ọtọ gị lara m azụ were phone dewe ebe m na-ahụ gị anya ei were phone dewe ebe m na-aga ahụ eluigwe anya
bịa aka otu face phone ahụ ebe wall dị Monday hammer ọ gị maka mgbaga
ọ dịla mma laa azụ laa azụ otu ọ ha nnọọ ka knockout a na-agba mbọsị Christmas ember month banger agwa gị ka m gwaga asịla m gị turn ọ chineke agbaa gị ọkụ bịa kwụrụ na pillar bịa kwụrụ na pillar bịa kwụrụ na pillar nwa bingo turn off front gwa onye ahụ mgbere ama wepụ aka n'ụkwụ gị na aka i ti n'ukwu dewe ụkwụ gị ahụ n'ala tee ha ka shovel e ji ekpoghe aja ị bịara nga bịa n'ụta nwa bingo gwa onye ahụ ji phone akụ egwu ahụ agbanyụ phone ahụ

Ị dị afọ ole? adị m 31 Ị dị 31 gị bịa nga emeghe ka onye a mụrụ taa mụọ echi. ị dị 31 gị bịa nga eme ka ị wụ ụmụaka nwa bingo
amata m ya onye gwara gị na ị wụ nwata onye gwara gị na ị wụ nwata akata ikoro bịara nga bịa ọya you get out of that place shi nga pụọ bịara nga i che sị ị wụ ụmụaka otu ị ha nnọọ ka shovel ọ dịghị nnọọ ke

mama gwafụ m year a mụrụ m
ị madị year a mụrụ gị mba mama gwafụ m
ị wụ onye ebee abụ m onye abịa abụ m nwanne gị nwaanyị damn you damn you onye gwara gị ị wụ nwanne m nwaanyị na ị family chọrọ ya na gwara ana m ahụ gị damn you damn you mkpụrụ osisi ee nọ ị dị nnọọ ka adam's apple ị bịara nga bịa bịa bịa ị wụ nwanne onye nwa bingo nwụrụ anwụ tee ede ana m nnọọ ahụ ya gị ka n'ime chọrọ Bishop, ana m ahụ gị n'Ụmụojima. Ị chere m ana ahụ gị? Lekwa this girl o. Gị na onye mere ihe n'Ụmụojima, onye eriri eri, asụ ara. You are not ready for this interview, ba. Ị ga-adọkwa ịkawa ụmụaka chewe di gị. Meenụ m interview na.
Ụmụna.
ebee na ụmụna
ama esi ya ị wụ onye ebee ebi m ebi ebe ahụ ebi m ebi ị wụ onye ebee chineke agba gị ọkụ awụ m onye abịa state ebee na abịa state ụmụahịa ebee na ụmụahịa ụmụahịa north ebee na ụmụahịa north ụmụyọta alaike ebee na ụmụyọta alaike

ị ka yi nightgown a i yiwere n'ime abalị ruo n'ọtụtụ lekwa ihe kụwanụ two akụla getting to three ị ka yi nightgown a i yi mere ka ndị etighi fara balị m n'azụ

pụta na taa na na-aga emewe big girl etu esi isi isi taa na afụtara tọ n'azụ gị tọ n'azụ gị tọ n'azụ gị for your mind na ime ị- ị gala na develop area for your mind na ị gala na develop area ihe i ji eyiga nightgown ruo this afternoon lewe anya na window there lewe anya na window there ike i nweghị from village to village i nweghị still ahụ ahụlụkwa otu ahụ gị si kpakọta lewe anya na wall ahụ go front go front chineke agba gị ọkụ look at ọwụkodo onye onye mmọnwụ gbughe nkịta gbughe nkịta nkịta tara ahụ ya ọ dịla like this otele nweghị ara nweghị ọkụkọdo onye mmọnwụ shi anụ nkịta ndị mmadụ riri ọkwala ahụ otu i si kwa ewu ike nnọọ ka esam esam esam etiri n'ite isi- e- e- ite nkịta e ji sie nri Look at from from Umuahia to from village to to to village from village to village site nnọọ ka efụtawa gama ihe dịka Ijebu Ode ị sịrị nnọọ ka ị fụtama gama ihe dịka ọ bụrụgodị na ị gara aga biri na mụ na kano ọ kara m mma ọ from village to village akpọ gị na onye bi na town gị aza lekwa ụkwụ- lekwa ụkwụ gị Lo- leenụ ụkwụ gị artist artist chineke agba gị ọkụ artist leenụ leenụ asị m gị artist gị chọ- if you do nonsense ya mebute oge look at look at leenụ ụkwụ onye kpọrọ onwe ya nwaanyị ihe ọ wụkwa otu ụkwụ nwaanyị na-adị artist look at ụkwụ gị eyicha ụkwụ ụkwụ ụmụ nwoke gbagha gbagha ọsọ eluigwe lekwa otu ụkwụ gị si iche ụkwụ ụmụ nwoke ụkwụ ụmụ nwoke gbagha ọsọ eluigwe nwere nwere egwu chineke n'ime ha ga aga bụrụ ụkwụ onye mere f- dra- dry fasting bịa nga bịa nere m bịa bịa agwa m sị "Ish, ị- ị- a- aghọọla agha Coro- coro- co- coronado ebela ọ bụrụkọrị ndị nrụ ha tampolin eji eme occasion ụkwụ ha ọ dịla like this ọkụrị ndị ebe kpara ihe ọkụ ya la iron ụkwụ ha ụkwụ ha osiela ike otu ụkwụ gị shishi ike n'ala bịara nga artist look at ụkwụ gị adị wider wider well even dị fee ka nwa that means a ga-edọ gị na bed a ga-adọlacha gị a ga-adọlacha gị somewhere bịara nga look at ọ ihe ọ fọrọ gị ntakara kwa ka ị mewere m lọ- rubber leg artist ga-awa- ga-awajacha ụkwụ wa- wajacha ụkwụ current nye gị ọkụ current nye gị ọkụ eji gị agbe eji- achọrọ iji gị current ọkụ start ya moto ọzọ eji gị bịa start moto artist nkịtị gị gị gbasachara m ụkwụ eji gị bịa start bịa dọ current start moto onye riri eri bịa were phone gị echi na-adọwa gị ụda look at simple artist a na-agwa ụmụ nwaanyị ibe ha metụ ụkwụ ha pam ka nwaanyị ke gị wa artist gị gị welacha ya se separate cha ya to to the extent ọ ga e- ya dị ka enwere ala ị chọrọ i measure gị separate cha ya dị ka enwere ala ị bịara i measure
Okay. I ji ụmụ ole?
Ofu. Ka ebe isi- onye a tụwara gị ime ka ebe ọ nọ.
Ọ gbalagara agbalaga. Ị ma onye tụwara gị ime. Ama m onye ọ wụ. Onye ebe Ọ onye be anyị.
nwa gịrị ka ị mụrụ ya. Nwa nwaanyị.
retired but not tired single mother gịnị ka ị na-arụ ana m eme sales girl
ị na-eme sales girl n'aka onye n'aka madam m enwe ọrụ ị mụga mba ọ ka m nwee ike na-ahụ ego m ga-eji eri nri with nwa m ọ gwụla naanị ihe ị chọrọ ka ị na-enwe ị dị ike ị ga-amụ ọrụ ọ ga-awụ gị nwa na-arụ otote m ga-amụ lesi lesi everybody ma nature ya ị dị ike ịrụ ọrụ ọrụ aka mụta ọrụ aka na-arụ ọrụ aka nke onwe gị ee mpa gị na mma gị ha dị ndụ
mpa m dị ndụ mma m anwụọla
gịnị gburu mma gị ọ wụ ọrịa ọrịa gịnị e mere ya elephantiasis otele rosana ndị village unu
ee enyi aga ebe ihe na-aga na-acha m n'anya ga na wall ahụ ị sị e mere ya gịnị
e mere ya elephantiasis wele phone ahụ dewe n'ihu ọfụma e mere elephantiasis ka ọ wụ elephantiasis El- elefanta ọkpa ya buru ibu
community ndị elephantiasis nwa agbọghọbịa si na community e ji elephantiasis gbuo nne ya elee ihe mere na ị nweghị ara okay ị sị ị mụọla nwa is okay E ji ata gị with okpu ka without. Without. Ụmụ nwoke abụọ atala gị atakọtala gị ọnụ. Mba. Ara ọ gbala gị mbụ.
mba ara agbatubu m mbụ a na-ata gị without elee ị ji eme ị ji ala ike without ka with ọfụma ọfụma elee nke na-aka atọ gị ụtọ
ọfụma ọfụma
elee nke na-aka atọ gị ụtọ without ka with
without without ahụ a na-ata gị atacha ahụ gị ị ji asa otele gị immediately ka ọ wụ e ji apịpụta ya ga-asa ya immediately elee mgbe ị gara ụlọ ọgwụ last gaa cheki onwe gị ebe last two months
ka ị taga without like this e nwere herpes ị pa
mba e nwere ọrịa supermarket ikere mba o mmadụ ole tarala gị without
sọsọ ofu onye ele ihe mere ọ wụ onye mụrụ gị nwa bụ onye tara gị ee ọ ka na-ata gị ugbu a mba o ọ gbalagara agbalaga ehe kemgbe ahụ ọ gbalagara agbalaga ọ ka na-ata gị ugbu a mba olee onye then olee onye tekiri over e- enwebe nke m tarala ugbu a
how many years now ka ọ gbalagara E, kemgbe last year anụha m pụta ya ọ tọrọ ya ka mechiri emechi na ee kemgbe last year ruo now amụ ababa gị n'ike mba ọ ya disvirgin gị
mba ọ wụ ya then onye gbakara gị onye gbakara m ọ- o teela aka agaghị m echetali ya mmadụ ole tarala gị kemgbe ị pụtara ụwa
mmadụ atọ aha ha ee eh, Chijioke Chima Chigozie ọ gwụla kee reason i ji chọọ ịga ije di ugbu a ebe ị ma na ị nwere nwa and nwa gị ahụ ị ma na ị ka na-azụ ya kee reason i ji chọrọ ịga ije di m gaa ije di ya onye nwoke ahụ enyere m aka m zụọ nwa ma ebe ọ nwa nwaanyị ọ ga-eto ya lụrụ di pụọ
okay ihe i ji chọọ ịga ije di wụ nwoke ahụ bịa ya enyere gị aka gị zụọ nwa gị nwaanyị ọ kwa ya ee m mụkwara ya ndị nke ya okay is a good one nwaanyị ọma nwaanyị ọma chọrọ ka nwoke onye ọzọ nwoke nwa onye ọzọ zụọrọ ya nwa otu ị chọrọ ka a zụọra gị nwa na ọ wụ echi nwoke ahụ bido ịzụrụ gị nwa ahụ na-azụkwa ma gị nwa ọ kwa ị ga-ebido gị na-emessịgharị up ma a zụwara gị nwa Mba, ihe dị otu ahụ adịghị. nwoke hụrụ gị n'anya bịa ugbu a ihe dị ka ego ole ka ị chọọ ka o nye gị before gị na-ebido relationship ma ọ bido gị mara na ọ dị serious
Eneedighị m ego, so far ọ ga-elekọta m lekọta nwa m, nsogbu adịghị.
kee ihe mere na ị gaghị ọrụ taa nwa m ejighị ahụ gịnị na-arịa
nwa wụ ọrịa ụmụazị ama m ihe emeghị but ahụ ya na-adị ọkụ
don't worry nwoke ahụ ị chọrọ now ga-akpọ gị Mm. ị kpọrọ nwa gị gawa ụlọ ọgwụ nna nwoke mara your plan ọ ga-akpọ gị nna nye gị ego gị kpọrọ nwa gị gawa n'ụlọ ọgwụ nna chai Oh, retired single mother gbasiri ike ndo nna oh. genotype gị Eh, eh. blood group gị O positive. kpọọ phone number gị 081 3025 ị watchịchala ya ị watchịchala ya kwa ya kwa i zuole ike ị watchịchala ya mana ị mana ị dị wicked come on subscribe for that place sị gị subscribe or chineke agba gị ọkụ subscribe like ya gị share ya ya or ara ya agba gị ị watchịcha ya gị gba nkịtị gị just nọ gị just nọ watchị ya takushi eze gị pụọ for what subscribe o for this place chineke agba gị ọkụ 081 3025 3827 kpọgharịa ya 081 3025